Anyị bụ ndị Igbo. Sorry, kedu ka unu mee ụmụ nwanne anyị ndị Igbo? Ọkwa arụ dị onye ọbụla. Bịanụ nọlụkwa ka o si elu. Asị ndị Igbo tụrụ ilu sị na ezuo ka ara eri oke atọgbọ ọwa. So anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị nke isii n'izu ụka. ụfọdụ na-asị na ọ the end of the week ụfọdụ na-asị na ọ beginning of the week whatever one it is depending ụdị ụka ị na-eje ma ị bụ onye sabat ma ị bụ onye katọlik nke ọbụla nsogbu adịrọ ife kasị mkpa bụ na anyị ncha dị ndụ na-eku ume n'ala ndị dị ndụ wee na-ekene chineke ọ bụrụ na taa bụ ụbọchị izizi ị na-afụ anyị ebe a afa m bụ nwada chichi edwards abụ m onye igbo dịka i si wee fụ na ana m asụkwa n'Igbo o wee bụrụ na anyịnwa bụ ndị Igbo na-azụ afịa a na-akpọ afịa igwe anyị nọ n'obodo dị iche iche anyị ebikọrọ ọnụ anyị ada afụ onwe anyị mana anyị bụ ụmụ nwanne wee na-azụkwa ofu afịa anyị wee bịakwa ebe a n'ụbọchị tata ka anyị wee butere unu akụkọ ife gbasara afịa igwe anyị na-azụ N'egburo oge ọbụla, aga m enye nwanne m nwaanyị ụmụ nwanne m gbaghalụnụ m maka singular and plural ụmụ nwanne m nwaanyị ndị mụ na fa ji wee nọrọ ndị mụ na fa nọ ebe a ka fa kọwasịa afa fa ife fa na-emegasị n'ebe fa bi ka unu wee malụkwa so that ị na-ene anya ị malụ ọ bụ na ị chọọ ikwu okwu ị sị sista doris or sista ifeoma or sista salome sị or sista chichi sị you know ka ị rapụ ịsị ị marọ nke afụ ee eh, imi ya buru ibu or nke afụ ọnụ ya pere mpe you know nke a nwee mark n'iru so ka ị rapụ ka ị marụ gị ị malụsịa afa anyị so ka m si wee kwuo afa m bụ chichi abụ m registered nurse a medical student ebikwana m n'obodo a na-akpọ Dublin ebe afụ ka m bi na-arụ ọrụ ee mana enwe ebe m nọ wee na-agụ akwụkwọ kịta ka anyị rapụzie maka nke afụ ngwa ka m pasịara nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ sista Doris ka ọ gwa anyị onye ọ bụ sista ngwa daalụ rinne sista Chichi ndị be anyị daalụnụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị ọrụkwa na taa wụ izizi mbụ ị ga-ekiri aha m wụ nwaada Doris Alụba Eke awụkwanụ m nne na-edozi ụlọ enwere m ụmụaka atọ ana m azụkwa n'ahịa igwe a anyị na-ekwu okwu ya m asị ka unu weta popcorn unu na mmanya unu desa n'akụkụ ka unu nụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa daalụnụ sista daalụ rinne ngwa ka m wegaziere ọmalịcha nwa ada anyị nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Salome ka ọ gwa anyị afa ya na ebe o si
Oh, daalụkwa nwanne m nwaanyị igbo ndị ọma na-ege ntị ekelekwa m unu abịakwala m ọzọ anyị abịago ọzọ n'ụbọchị nke taa ọkwa m nwa wụ nwa ada salomi ebikwa m n'obodo a na-akpọ belgium mi na ezinụlọ m awụ m nne ụmụaka ana m arụkwa n'ụlọ ka anyị na-apụta ebe a n'izu ụka niile na-agbasara unu ozi ọma ana m asị igbo ndị ọma na-ege ntị daalụkwa rinne buru oche ka ị nọrọ ọdụ ka ị hụkwa ihe nke m butere gị n'ụbọchị nke taa ịgwa gị eziokwu ị ga-ala echicha m nnọọ ọfụma daalụnụ
daalụ rinne nwanne anyị nwaanyị ngwa ka anyị bugaziere igwe eji ekwu okwu na wee sụnye ya na mpakara nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ sista ifeoma ka ọ gwa anyị onye ọ bụ na ife ọ na-eme ife ngwa
Ndewo nụ o ndị Igbo, ekenekwa m unu. Aha m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu. Abụ m nwunye bụrụkwanụ nne ọmarịcha ụmụaka ịtọ. Ah, ana m azụ afịa igwe, ya bụ nke nwanne m nwaanyị kwuru maka ya. Ebikwanụ m n'obodo a na-akpọ USA mụ na ezinụlọ m. na-asị unu ọ bụrụ na ị na-enene Netflix or na ị na-enene Nigerian movie or any movie ife ndị ị na-enene eh, ọ dị mma mana ọ dị etinyekwa ego n'akpa gị gbanyụọ ya ka ị nọdụ anị gee ntị n'ife anyị na-ekwu na nke a bụ nke ga-etinye gị ego n'akpa ọ nya bụ nke kachasị mkpa ngwanụ anyị ji egwu wee na-abịa geenụ ntị
daalụ rinne ife so ụmụ nwanne m ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ ife ndị mmadụ na-ajụkarị anyị Ọ bụ na ị fụ Chichi ebe o mere o kwuru okwu na Facebook or na Instagram or na TikTok ife na a na-anụtalị bụ e gwa anyị keekwanụ ife nke a bụ ke nke nke a bụ ya ife ndị oyibo na-akpọ most frequently asked questions Ya bụ ya ajụjụ a na-ajụkarị banyelụ ife a anyị wee sị na ọ ga-adị mma ka anyị bịa n'ụbọchị nke tata ka anyị wee kọwakene ụfọdụ n'ime ajụjụ a ndị mmadụ na-ajụgasị anyị ka anyị wee kwukọta ya ọnụ e, maka na oge ọbụla ndị mmadụ na-ajụ ya ọ bụrụ something na-adị frequent a na-ajụba nke izizi anyị ga-ewelu wee zaa bụ onye ga-aza ya bụ nwanne anyị nwanyị a na-akpọ sista excuse me sista Ifeoma ya bụ ajụjụ nke izizi wee bụrụ ife ndị mmadụ na-asị gịnị bụ afịa igwe a kee ka e si azụ ya nya business model gịnị bụ afịa igwe a gịnị ka anyị na-azụ ịmagofu ya ka ụdị ife anyị na-eme na ya so m wee sị ka nwanne anyị nwaanyị bụ Ifeọma wee kọwatara anyị ife otu ọ ga-abụ ndị mmadụ ndị ife a na-agbanwe anya ka fa wee ghọta ife anyị na-eme in general ife ngwanụ
ndị be anyị ndewonu anyị abịakwa ọzọ ka m si wee gwa unu na anyị bu egwu wee bịa ka nwanne m nwaanyị si wee kwu anyị na-adị enwe ajụjụ ofu ụdị ajụjụ imirikiti ndị mmadụ na-ada ajụ anyị ee kee ka e si akpata ego n'ife a kedu ụdị biznes unu na-eme ife a kedu nke a kedu nke ni a na-aza ya ofu ofu anyị wee sị tata na ọ- na ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na anyị bịa maka amakwa m na o nwee ndị na-ege anyị ntị kịta bukwa ya bụ ajụjụ n'isi ya anyị zazie ya ka ị ghara ịjụkwa anyị ya ọzọ maka na anyị azago ya na ọ na- na ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na anyị pụta kịta za ya bụ ajụjụ onye ọbụla anụ ya karịa na anyị ga na-aza ya ofu ofu ofu ofu ị za onye a echi onye ọzọ abịakwa jụọ gị ya bụ ofu ajụjụ ya bụ ọ bụrụ na i bu ajụjụ n'isi ọ bụrụ na anyị azarọ ya tata ị nwere ike tinyere anyị ya na kọmentị ka anyị za gị ya ọkwa i zijere ofu n'ime anyị echi ee eh, izu ụka na-abịa abịa satọde ọzọ anyị aza gị ya bụ ajụjụ ọ bụrụ na onye ahụ azarọ gị ya oke ee eh, ajụjụ anyị na-adị enwetakebe bụ ife m kwesịrị ịza tata bụ kedu ka anyị si akpata ego n'ajụjụ a mana m ma-azazi fa n'abụọ ebe ọ bụ na nwanne m nwaanyị ekenyego m ọzọ ya bụ kedu ụdị biznes unu na-eme m ma-ejikọtazi fa n'abụọ ọnụ wee za ya so so tata ka m bido n'ụdị afịa bụ ife anyị na-azụ ife a afịa anyị na-azụ anyị ada akpọsa ngwa afịa n'ịntanetị anyị na-akpọ ya afịa maka na anyị bụ ndị Igbo ife ọbụla ị na-eme bụ biznes anyị na-akpọ ya afịa n'okwu Igbo ya nke anyị a ife o ji wee dị iche bụ na anyị ada akpọsa ngwa afịa anyị ada egokwanụ ngwa afịa anyị ada ele e, e, sọrị anyị ada ele ele anyị ada akpọsa anyị ada ele i wee na-asị keezikwanụ ụdị afịa ị na-azụ ị da ele afịa nsogbu adịrọ afịa anyị na-azụ bụ inyere ndị ọzọ aka ka fa wee dozie ndụ fa anyị na-akpọ ya afịa mana ọ bụsịrọ afịa n'okwu ya afịa na-azụ azụ n'okwu Igbo ife a bụ business business anyị nọ n'ime ya bụ business ije nye ndị ọzọ aka ka m nye gị example

Chichi afụ ya advert a m na-eme bụ kedu uru m na-akpata na business a m na-eme kedu uru ọ baara m ọ nya bụ advert m na-eme eji m ka m bata business a ife m ji wee bata ya ka m wee nwee efe wee na-enodo ụmụ m anya ka ọ ghara ịbụ onye ọzọ na-azụ ụmụ ụmụ m wee bata nya bụ afịa nya bụ afịa wee nye m efe anwa m na-achọ ife m na-emezi bụ M mee ad m sị ndị ndị na-enene ya, nekwa na ife m na-ata afụfụ m na-ata mgbe m na-alụ ọlụ oyibo, adị m enwe efe, ụmụ m ada afụ m anya, nke nwa nke nwa nke nwa, adị m alarụ ụla, ego ada ezu, m kọsịa nya bụ ife, m wee sị fa na abatakwanụ m afịa, o wee nye m nya bụ efe m na-achọ. wee mee m wee kpata nya bụ ego m na-achọ wee mee m wee mee nke a wee mee m wee mee nke a ọ nya bụ afịa anyị na-azụ enwere ike Doris afụ nya bụ advert m tinye wee kpọọ m sị m nne anọkwa m ata afụfụ ị na-ata kedu ka i si wee wee mee ya wee kọwara ya ọ sị o, na ya chọkwa ịbata o wee bata m wee kụziere ya ọ bata m ma rapụ ya m kụziere ya ka ọ ga-esi wee zụ nya bụ afịa ife ọ ga na-eme anyị nwekwa ife bụ training a na-akpọ training and training anwa dị na video video anwa mgbe ọbụla ọ sọ gị tinye ya nene anyị enwerọ class ị ga-asị o oh, ana m alụ ọrụ m ma nwe ike ịbịa training anwa mba training a dị na e, a ga-ebunye gị edobe ebe ebe ebe ị ga na-afụ ya anya kwa ụbọchị ọ bụ one hour ka i nwe ị banye anyị nwee ife automated system ị ma sị o ka m jee debe leta ka m jee send ba email the automated system na-emere ya na-esend gị email na-edere gị leta na-emere gị ihe na-afụ ndị mmadụ ka fa na-abata i nwerọ ife gbasara ya ngị na fa akparọ nkata ọ nya bụ automated system bụ ife na-eme ya bụ ife ndị mmadụ ana-abata na-ajụ gị ajụjụ Afịa anyị na-azụ bụ afịa na-agbanwe ndụ ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ndụ gị adịrọ ị nọrọ ebe i i feel na ị kwesịrị ịnọ every day na-apịchalụ kọbọ n'afọ ịnata ịnata ụgwọ ọnwa o nwee o nwee ee ife na m tinye na my po na my page nwoke je ịkọlekt salari bills niile ọ na-akwụ fa niile a na-asara ya aka nke ọbụla na-asa aka anọkwa m ebe a chetakwa m o ọ bụkwa na ịkwụrụ ụgwọ ọkụ pati gị ime eme ya ọ bụkwa na ịkwụrụ ụgwọ mmiri ọ bụkwa na ịkwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ọ life anyị na-ebi bụ ya bụ ife and salary ọ na-ezu mba ọ nya bụ biznes a ọ model biznes anyị na-eme ka anyị wee nyere gị aka ị ma na-azụ afịa ị ma na-ego e, ngwa afịa ị ma na-edobe edobe ị ma na-agwa ndị mmadụ okwu a ga-enye gị mentọ nye gị kochi ga na-agaịdị gị na-ahaziri gị ụzọ ka ị ga-esi wee jee so ọ bụrụ na ị na-azụ nke a na-ele afịa n'ime ya anyị na-asị gị na nke anyị dị iche na ada ele ya afịa and anyị nwekwanụ kọmuniti over 200,000 ga na-enyere ya aka onye ọbụla ị kpọ mgbe ọbụla i ji wee kpọọ n'ụwa niile ee ọ bụrụ na ọ mụnwa ka i so wee bata ọ bụrụ na m na-alarụ ụla i tinye kwestion ị chọ na kọmuniti anyị ofu onye na-amụ anya ga-aza gị ya nya a na-enwe ndị na-akwado ọlụ nwee kochi nwee ife niile ọ nya bụ ife m na-achọ ịkọwa ọ nya bụ ife dị iche from nke anyị a na nke ọzọ Ee, nke ọzọ a na-ajụkwa ndị mmadụ na-ada ajụ bụ kedu ka e si akpatadị ego na ee kee ka m na-esi wee kpata ego and kedu taịm ọ ga-eteki m iji wee kpata nya bụ ego nne ma ọ nna m onye ọbụla na-enene ife onyonyo anụnwa ife m ma-aza gị na ya bụ o nwerọ onye ga-agwa gị ego ole ị ga-akpata gwakwana gị mgbe ị ga-eji wee kpata nya bụ ego ife niile bụ n'aka gị ka ọ dị ọ dị ka onye meghe shọp ị jụba onwe gị kedu ego one m ma na-akpata na shọp a kedu ka e, ọ ga-ewe m ofu ọnwa ka ọnwa naabọ ka izu ụka ịtọ ka ọ afọ ise iji wee kpata ego sọsọ gị bụ onye ga-azanwu nya bụ ajụjụ maka biznes a bụ nke gị ka ị ga-esi wee zụọ ya nya bụ afịa bụ gị nwa ga-edisaidi ya ọ bụrụ na ị chọọ na ọ dị gị ọsịsọ ọ bụrụ na ị chọọ ịkpata ego nwanne echi ị zụọ nya bụ afịa etu onye chọọ ịkpata ego nwanne echi ga-esi wee zụọ ya ọ bụrụ i meghe shọpụ a ma na-afụ gị na shop everyday ị na-alarụ ụla na yard shop akpọchie ị na- ị na-eche sị o ọnwa gwụ na ị ga-akpata ego mba ada eme ya etu a ị ga na-eje kpọghee nya bụ shop nọdụ anị n'ime ebe ahụ onye gafee ọ fụ ọ sị o nekwa ife onye a na-ele ọ banye zụrụ afịa mana ị kpọchie ya naba ịma nweta ego o nwere ndị na-ebido afịa fa bịara ebido emesịa ife niile fa ejee lara ụla na-eme ife a kụziri fa fa mee fa emegide ya etu ofu arọ gaa fa asị ee na na ego adịrị ya na ife a gwara fa abụrụ ife ee o nwere onye gwa gị na ọ imeghe shop ị naba ụla ego a na-amụ mba ịmụọ nwa ị na-enedo ya anya ụbọchị ị mụrụ ya ị na-enye ya e, e, ịmụsịa ya ị na-awụ ya arụ na-edozi ya na-efidi ya ọ na-eto ọkwa ya ọ bụrụ na ifidiri ya ọ nwụrụ etu a ka ọ dị biznes ọ bụrụ na i neri ya anya ọ mụrụ i jee weta mango kụọ ide agba ya mmiri ide enye ya manure ide eme ya ife ọbụla ọ ga-eto ọ ma nto ọ nwụrụ etu a ka ọ dịkwa na biznes a ọ bụrụ na ị fidiri ya ọ nwụrụ ọ bụrụ na ịchọ na ịchọ ịdị na-akpata 50,000 dollars a month itinye oge dị na ya tinye ife niile ị need itinye n'ime ya ka o wee na-harvestiri 50,000 dollars a month itrite ya ka họbi ọ kwụọ ụgwọ ka họbi itrite ya ka biznes ọ kwụọ ụgwọ ụgwọ ka biznes ee m ma ngwa gị m ma nnọ n'ebe a kịta agwa gị sị gị nekwa ego one ị ga-akpata o nwee ofu onye ofu onye kọntaktị mụ once i think it was last year sị mụ mụ na ya na-akpọ sị mụ ife dịka average ego one ka ya ga na-akpata in a month nsị ya average ọ sị m eh, nsị ya work it out yourself average anwa bụ ngị nwa ka ọ dịrị ọ bụrụ na m na-akpata 10 kobo ọ maka ka m si etinye anya na biznes m ọ bụrụ na m na-akpata 10,000 ọ maka ka m si etinye anya na biznes m anyị enwere average average bụ ngị nwa na-edecide ife ga-abụ your average okay so ọ bụrụ na ya bụ ee eh, ajụjụ dị gị n'isi kedu ego one m ma na-akpata anyị o nwekwa mgbe anyị na-ekwe gị nkwa na ife a bụ ee fast money making machine na ime invest tata echi nweta ego mba anyị abụrụ pyramid anyị abụrụkwanụ multi marketing whatever biznes anyị model ya dị iche ngị nwa nwe ya na biznes anyị a ada eme ndị ndị nọ n'elu a na-akpata ego ndị nọ n'ala ya na-alụ ọrụ onye ọbụla na-akpata ego ọ nya ma eji wee sị ngị nwa ga-decide ego one ị ga-akpata mgbe ị ga-eji wee kpata ya o nwere ndị na-abata six months adị m asị asị fa na-akpata ezigbo ego nwee ndị na-abata four years enwetabere ife ọbụla ụdị ndị a na-eme fa pụọ fa sị e na biznes ada work kedu ife ime kedu ife ime iji wee mee biznes gị ka ọ work ọ gwụkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ daalụ ewo e speak kwela ei Ify daalụ o nwanne in fact ndị be anyị si na iru dị mma adịrọ mma ịtụ mbọ o nwerozi ife nya ị kọwasịla ife niile ya biznes a bụ love in reciprocating ka ị ka esi asị ya ife a na-asị love is reciprocal if you love me i love you if you do me i do you God no go vex i nete m anya m nete gị anya onye ọbụla adị happy so i nete biznes gị anya biznes gị enete gị anya i welukwanụ ya dowe n'akụkụ o welu gị dowe n'akụkụ ọ mụrụ nwa nete nwa anya nwa bụ ụwa ọma ee onye mụrụ nwa nete nwa anya nwa bụ ụwa ọma nwa karịrị ego igwe biznes a bụ nete ya anya maka na ọ karịrị ego igwe ya ọ karịrị mmadụ ịpụta nye gị 10,000 i nete ya anya hmm? ọ na-amịala gị pọtọpọtọpọtọpọtọ with time so in fact Ify thank you mm-hmm. ma enwerozi ife ọzọ m ga-etinye n'ife a maka na i kwusigo ya so maka na a bịa kwuo okwu mm, there is no need to water it down she has said it all onye nwere ntị ya nụrụ onye enwerozikwa i nwere ike ịsị Chichi borrow ntị gị because na nke ya- ntị ya dị ka ntị agama isi Mhm, okay so n'egburo oge ọbụla ka anyị gafee n'aka nwanne anyị nwanyị from Belgium sista Salome ife sista Salome n'ụbọchị nke taata anyị ga-ajụ ya ndị mmadụ na-ajụkarị bụ nke okay ka esi asụ ya n'Igbo bụ o nwere ngwọ ya special skill ka m chelụnụ ka ọ pụta ebe nwanne anyị nwaanyị dere ya n'igbo mmemme mesụọ nke asịsị asụ na unu ewee ntọka m
ife ndị oyibo na-akpọ ya bụ special skill o nwere special skill achọrọ m nka ma ọ bụ ahụmịhe ọbụla iji nwee ihe ịga ịga nke ọma ya do you need any special skill iji wee mee ife a o nwere ife dị iche you need inwe phd you need inwe masters you need inwe degree ka sista nwanne anyị gwa anyị ka anyị marụkwa ma onye ọbụla ga-aga bidokwa ga rejista na praịmarị skuul ka o nwere ife dị iche anyị ga-eme sista ngwanụ nwanne m nwaanyị chichi daalụkwalie nne Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgonụ ihe ụmụnne m kwuru ajụjụ a na-ajụ ebe a o nwere asambodo ma ọkwanụ em agụmagụ isi pụrụ iche ọ ihe ọm- ihe mmụta dị iche m ga-eji wee bido ahịa iwe ịsa gị ajụjụ a eziokwu m niile o nwerọghị maka mụnwa onwe m bụ Salomi na-ekwu okwu a uwe ugbu a na-asị ụmụaka matụrụ kọmputa obere ọkwe bet otu m shiri mara ya ugbu a awụghị otu m shiri mara ya bifo m abata ihe ị nidiri nwa bụ iwere kọmputa gị bata ma ọkwanụ GSM gị were ịntanetị gị bata anyị emekwa gị welkọm mgbe anyị batara anyị niile batara ebe a bidoro nnọọ bidoro otu ụzọ na nke ọzọ dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru sị na anyị na-enwe ebe a na-akụziri anyị ife maka na azụmahịa anyị a bụ azụmahịa adịla mbụ kwasịchama ya ọfụma ebe ọ ga-adịrị anyị easy iji ya rụọ ọrụ ha bịa doziere anyị ngwa ọrụ ịma ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ ọ e nwere shop ihe ndị ihe niile ị ga-eji were bido ahịa mmadụ ị ga-ego ya gị dosa shop gị otu ị chọrọ ka ọ dị azụmahịa gị mana nke a ihe m ga-eji bido ahịa edozigolo anyị ya mezie ya ọfụma ngwa ọrụ anyị e, e, dị mkpa anyị ga-eji wee mee ya nọ ebe a nọrọ na-eche anyị ọ ya nwa mere a na-asị ebe ha na anyị na-akụzi ife ịga ruo ebe ahụ and the video training now step by step a na-akụzi ya a bị gbị dị ịma o nwere ọrụ ndị na-amụ okwu obi is a boy that sentence gị mụta ya ọfụma obi is a boy a bịa na another chapter eze adi carried over the breakfast of cassava

ịpịa aka ebe a pịa aka ebe a gị nweta onye dị ka obi gị apịa ebe a pịa ebe a gị nweta na ọ wụ na ọ wụ nwatakịrị nwoke otu ahụ ka ọ dị ebe ahụ gị na-afụ ya ị nwere in fact ị ga-eburukwa kọmputa gị otu a na-arụ ọrụ gị were GSM gị ịpịta ebe ha si na obi wụ boy ga-etinye na n'ihu akwụkwọ gị ga-echeki ka ọ pụtakwara na obi is a boy n'ihu akwụkwọ gị ga-ahụ ya na ọ pụtara i nwetego ya yupi ọ gwụla onweghị ihe ọzọ dịka nwanne anyị nwaanyị shiri kwuo ya sị ị nọkwa gị sọsọ gị anọrọkwa n'elu ya o onye ọwụla bataranụ nwere nnọọ onye ndu enwere m onye ndu nke m iche sista doris nwere onye ndu ya iche sista ifeoma nwere onye ndu ya iche ọ bụ otu a ka e nwere onye ntụziaka ga na-atụziri anyị aka ihe m ga-eme na-edu anyị ịbata ewere ndị a nye gị mgbe ọwụla ị kpọrọ ha ha ga-abịa ka ihe wụ nsogbu ezi gị ya and nke wụdị ebe o shiri maa mma wụ ị gaghị abịanụ ahapụ gị sị gị mewe nnọọ mewe mewe mgbe ọwụla ị chọrọ m kpọọ m mba ha ga-etinyekwara gị aka na-esokwa gị na-eso gị na-eme ya emegidekwa ya o ruo mgbe a sị okay akwagidelara gị aja n'ukwu ịma na-eme mmadụ kụọ mkpụrụ osisi ịkwanyere ya aja gị gbara ya mmiri ya na-eto ị ga na-akwagidere ya aja o nwee mgbe o ruzie mgbọrọgwụ ya eshie ike ị gazi akwanyere ya aja ya werezi aka ya na-agazi n'ugwu na ndịda na-eburu aja na-eburu mmiri na-eto otu a ka ọ dị ebe a akwagide gị kwagide gị kwagide gị memere ebe amata na gịnwa ịmụtago ọzi gịnwa gazi na-asị e lekwa nke m mụtara ya sịzie gị ngwanụ kọwaziere na anyị kụziere anyị otu i shiri mụta ya ị hụrụ ya amamihe wụ ọhịa buru ibu anaghị agacha ya agacha onye batara taa ga-aba the same ọhịa ahụ mụnwa bara six months ịnọ ya pịa ọfịa ahụ pịekarịa m m etiekwe aleluya aleluya otu azụmahịa ya dị onye ọwụla bataranụ otu ọwụla o shi nnọọ dị gị n'obi ị ga-eji buru ya nwanne nwaanyị kwuola ekwucha ya ọfụma ebe o buru ibu mana ebe na isiokwu nke m na-ekwu ugbu a wụ i nidighị asambodo i nidighị ịgaghị amụ lekọta na-asị ee amakwanụ m kọmputa makwa na amụọla m kọmputa amụtacha ihe niile nọ ya n'ime etorula m ịzụ ahịa mba the only thing na ga ihe ofu ihe ọwụ ma ọ dị gị asị gị mba na itorube ya wụ ọrụ na ịgbarubeghị afọ iri na asatọ itorube ya mana ọrụ na ịgbaruola afọ iri na asatọ gị na onye gbara afọ iri na asatọ ị ga na-agụ na-agụ na-ede ede at least ma ịgụgodighị ị ga-ede ma idekwanaghị ị ga-aghọta ehe asị gị nọrọ ọdụ gị nọrọ ọdụ asị gị bilie gị bilie ị hụrụ ya so otu ahụ mgbe ahụ o ruru ebe ahụ isi hala okay achọrọ m ịmata ihe a adị m afọ iri na asatọ etofeela m afọ iri na asatọ m ga-abata ị na-abata kọmputa nwe ya n'ụlọ ịntanetị gị buru ya ọ ihe ị nidiri your book akwụkwọ iji ede ihe gị exercise book anyị wụ kọmputa manual anyị wụ ka ihe na-akpọ ya um your uh, internet then gị bịa plọgụzienu ya in gị mepezienu ya gị baa n'ime n'ime Jerusalem gị abịa hụzienu bịa hụ ọrụ bịa hụ ọrụ gị abịa jiri nnọọ nwayọ were ya otu otu na abụọ before ga-ejide ọnwa ga-eji agwụ my dear brain gị aghọzie computer sef akụziere gị ihe ọbụla before ị ga-amata ihe ga-emenụ o mmadụ nọzi agwazi gị okwu gaa English a na-asụ gị n'ọnụ ị bịa chetazigasị ah okay ihe etinyekwala m aka m too ụkwa o ọ wụkwa sọsọ mụta ihe o ị hụrụ ya ihe nọ n'ime buru ibu ọ ihe ndị a bụ ihe na-eji ka m hapụrụ ụmụnne m ka m nwere ike kwuo daalụkwanụ o rinne daalụ rinne nwanne anyị nwaanyị sister Salome ndị be anyị unu anụgoni ya nụ na ọ sị chukwu daalụ na ekene dịrị chineke na nke afụ biko ka m kenee Olisa bi n'igwe maka na anyị needirọ ịga gaa Harvard before anyị wee banye azụmafịa maka na a sị na o nwere particular certificate ị fụgonụ na o nwee ike ndị otu anyị ọ ma elutenwu anyị aka mhm. mana ka chineke afụ si wee buru chukwu nna wee nwee obiọma wee fụ onye ọbụla n'anya o wee mee ya ọ dị ka ife afụ anyị na-aga na-agụ na katikizim o nyere onye ọbụla okwukwe just ọ tụpụ ya free of charge you know ị needirọ any particular skill ị needirọ ịbụ onye onye America ị needirọ ịbụ onye UK ị needirọ ịbụ onye Ireland ị needirọ ịbụ onye Belgium ị needirọ ịbụ onye ebe ọbụla ebe ọ bụla ọ sọkwa gị ọ sọkwa gị si na slum wee pụta business achọrọdị ịma ebe ọ sọkwa gị bili business achọrọdị ịma sọsọ ife ị needi bụ your smartphone your laptop and internet connection ọ sọkwa gị nọrọ n'ime ntụntụ one room kitchen nwa ọ ga-abụ i si otu a before ị fụ ụzọ as long as na i nwee connection that's all you need ị nwere ike ịnọrụzi ebe ahụ wee blow wee blow ị fụgo ọ bụkwa na ị kwụbara aka gị ọtọ na-eme ife dị mma ị bụrụ ọgaranya so ị needirọ ịga zuo ori maka ndị a na-eche okay because na amụrụ m from a poor family i cannot make it unless ma m bu computer gaa zube ndị mmadụ ori or na mmadụ ga-emewe ife o kwesịrị ime ị needirọ ife ndị ahụ just or na ị ga-ebili hey sitting room gị ga-ara ka nke Queen Elizabeth no you can just stay anywhere at all as long as ị nwee internet connection n'ime ọnụ ebe afụ ị nọ internet connection na-abatakwara ya you're good to go so thank you so much sister Ah, ka anyị rapụ igbu oge rinne ka m gakwuru nwanne anyị nwanyị all the way from Ireland Sister Doris ka ọ gwa anyị ife ndị mmadụ na-ajụkarị wee na-asị kedu ụdị enyemaka na nkụzi a na-enye n'afịa anyị na-azụ ka nwanne anyị nwaanyị kọwatala anyị Sister Doris ngwa olu olu gị
daalụ rinne Sister Chichi m ga-aza ajụjụ a ebe onye ọbụla ga-aghọta ya ọfụma kedu ụdị enyemaka m ga-enweta nwe onye na-aga ajụ ya ma ọ bụrụ na ị bido ihe ọhụrụ ị ga-ajụ onwe gị ọ bụrụgo na m ba ihe a kee ụdị enyemaka m ga-enweta n'ahịa m na-aga ịba maka na ọ wụrụgodị na akwụkwọ ka ị chọrọ ịga gị bido e, e, o nwere training ị chọrọ ime ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị kee ụdị enyemaka m ga-enweta kee ụdị ihe m ga-amụta ma ọ bụrụ na m mechaa ihe ndị a na azụmaka ahịa nke anyị a ọ bụrụ na ị bata ya ozugbo ị kwụghalara 149 gị a ga-enye gị ihe ndị oyibo na-akpọ coach and mentor ndị a wụ ndị gị na ha ga-emegide o ha gị na ha otu anyị ị batahaala ị nọzighị sọsọ gị though e nwere big community the whole community na-enyemaka gị but a ga-akpọ ofu onye mmadụ abụọ ahụ were gị tinye ha n'aka ọ wụghịzi sọsọ ndị ahụ enyemaka ị ga-enweta ma ndị ahụ nọ ya ka nwanne anyị nwaanyị kwuru sista ifeoma ọ bụrụ na-ehi ụra ọ bụrụ na ọ nọ na-ehi ụra then gị drọpụ ihe gị onye ma bụ mentọ gị gị drọpụ ihe na kọmuniti ma ọ gị cheka ya hụ ya ị gaa na kọmuniti m ozi ofu onye ma mmadụ even ị nwere ike sef ajụjụ ofu ajụjụ e, e, e, ị jụrụ mmadụ atọ ma ise aza gị ya ọ ka m gwa gị otu etu enyemaka na-echi ha na-eji agba ọsọ ịhụ na ha tinyere nwanne ha aka na nwanne ha aka na azụmahịa maka na otu nwanne anyị nwanne anyị nwaanyị ekwubuola ya sista ifeoma na sista salome na ọ bụrụ na ị bata ihe niile apa e mechala ihe niile ọzị ị bata gị were aha gị tinyezi ebe ahụ maka na ị bata e nye gị mentọ e nye gị kochi ị ga-enwe webụsaịtị webụsaịtị ahụ e dizaịn chaala ya ị bịa gị werezi aha gị tinye na na your picture ihe a bụcha enyemaka ị ga-enweta ọ bụrụ ndị ọzọ ọ gịnwa ga-eji aka gị mee the webụsaịtị ọ gịnwa ga-eji aka gị mee ihe ọbụla a na-eme na azụmahịa gị ahụ but na nke anyị a ị nọghị sọsọ gị e dozichalara gị ihe and ka ha kwuru ọ na-work ọtọmeshọn ị nwere ike gị e, for example ọ wụ na ị bido ahịa gị nọrọ here onye nọ na US ị nọ na Ireland onye nọ na US ahụ advert gị ya mere were webụsaịtị gị tinye aha ya na email ya ọ ga na-enweta email from you every day mgbe ọbụla e nwere webinar ọ ga-enweta email but ọ wụghị gịnwa na-ede ya system na-arụ emere gị ya emechaakwa ede aha gị ebe ahụ na ọ gịnwa mere ozi ahụ ka ị hụ otu o si aga ha mechaahala ha ede ya aha gị na ọ gịnwa mere ede ozi gịnwa onye nke ahụ kwara na-agwa agwa echee na ọ gịnwa mere ya ị ga-abịa sị ah amakwa m etu esi asụ oyibo kee kwara otu m ga-eji bịa dewe email ị batahala hafụ ihe niile ndị ahụ automation will take over otu o si aga m ga-ahapụ ya ebe a maka na oge adịrọzi ka m cheghachiziere ya nwanne anyị nwaanyị bụ chichi o bidozie from ebe m kwụsịrị daalụ nwanne anyị daalụ rinne ndị be anyị na-anụ gị anụnụ ya ịbanye amarọ m ma ụnụ echekinugo n'ịntanetị ka ụnụ mara ego one a na-ele funnel ma ọ bụ na ị chọrọ ibido business ọ bụ na ị chekiberọ gaa ka ị cheki ya ka ị mara ego one a na-ana to set up your funnel

gagodi just gaa n'internet ka ị ga cheki ya mana anyị ba- nke anyị nọ fa emesiela anyị ife niile in fact they over pamper us sometimes m nọla m na-eche na-asị ndị a na-eme anyị over pamper o anyị amarọdị ife niile li- like really for real they are really looking after us so well so ọ bụ na ị na-achọ ịbata egwu atụna gị hei kekwanụ maka ị set funnel kekwanụ maka website gị amakwanụ m ka don't worry never mind just batawa na we will look after you okay so nke ndị ọzọ ife ndị ọzọ ndị mmadụ na-ajụwakwa oge ụfọdụ fa na-asịwa kedu oge one m ga-enye m kwesịrị itinye na azụmafịa ya time ị kwesịrị itinye ogologo oge itinye ego okay ogologo oge biko gbagharanụ m so ogologo oge ị kwesịrị itinye na azụmafịa dịka ụmụ nwanne m si wee kwu nke bụ eziokwu bụ hmm, o nwerọ there is no definite time o nwerọ onye na-agwa gị oge one ị ga-etinye o nwere ndị na-etinye afefa two hours every single day nwee ndị na-etinye 30 minutes nwee ndị na-etinye 60 hours in a week nwee ndị na-etinye 20 in a week nwee ndị na-ada etinyekwanụ chacha

ị sị ya gaba ọ gaba ị sị ya gbaba ọsọ ọ gbaba ọsọ so it's very very obedient business ọ ma nye gị nsogbu so otu ọbụla i si wee chọọ ya treat it that way kama na one thing m chọrọ ka ị mara bụ na otu i si wee treat ya ka ọ ga-esi wee reciprocate elu gị if you love am e go love you if you no love am e no go love you simple ka ọ bụrụkwa ọ dị ka anyị nwa bụgodị mmadụ afịa afịa anyị dị very sensitive ka anyị nwa bụ mmadụ ka wee kịta na gị na mmadụ bi na ọ na-adị na mma you don't care about onye anwa you just ị na-akpị ya na phone you don't care you just ị na-eme expect ka ọ na-eke about you nne ọkwa na aka nni kwọ aka ekpe aka ekpe akwọ aka nni no na mhm, anyị ncha niile bụ mmadụ otu a ka biznes biznes anyị bịa maka na anyị bụ mmadụ wee na-azụ ya bụ afịa biznes anyị wee na-emekwuzi ka anyị nwa bụ mmadụ that shows no real people in real business so you see as simple as that so if you love me i love you mhm. ifio m iwere aka ekpe fio m were aka nni fio gị ha onye ọbụla dị happy mana ị sị m nsị gị onye ọbụla na-agala onwe ya as simple as that so that's it so ịchọ itete n'ụra ọ ngụwa ka ọ dịzili imeke your plan itete n'ụtụtụ maka na ịchọkwa ị ga na-eme biznes a na-arụ ọrụ gị m ka na-alụkwa ọrụ m ana m agụ akwụkwọ ụmụ nwanne m ndị a na-alụsịkwa ọrụ na-agụ akwụkwọ na-enete family o depend ife ịchọ ịchọ iteta ụla ịnọ na bed gị maka na ọ digital business mee biznes gị before ikunie wee pụwa ma ịma na ị nwerọ ọ bụrụkwa dịka na ị chọrọ ime like mụnwa nọ na-agwa si dịka sister Doris ka nọ na-agwa for two weeks I schedule my things maka na ama m na the next two weeks mma afụ ụzọ maka exam ụmụ ife niile na ịgbagharị I schedule things ọ na-agakwa o nwere ike onye bịa o chee na m bịara taa ọ bụ ụbọchị anwa but already I have scheduled it in fact ọ na-aka ndị ka tanya nsị chineke amarọ m otu m ga-esi wee na-ekene gị o maka ife ọma ị na-eme maka na biznes a e ọ bụrọ biznes niile ka ị ga-achọta o nye gị that flexible time na-emekwalụ gị ife ị kwesịrị ime ee mana ịnọkatakwa ịkọli ya aka no matter how busy ị nọ ịkọli ya aka sị hi i just want to let you know that i care you know i love you ehe ọ sịkwa gị ya i love you i care about you mana ịbịa gbachipụ ya nkịtị kpochipụ ya n'ụzọ one month two months one week ị sịrị ya hey how are you you know i love you know that ọ gbachi gị nkịtị na ọkwa chekigodi ya gụwa bụ mmadụ inwe boyfriend or girlfriend or husband or wife chi fo ụtụtụ ọ gba gị nkịtị gawa ebe ọ na-aga ịnọkata ị ga-asị onye nke ahụ abụrọkwa ya biko jebe nnọọ achọrọzi m hmm, otu a ka biznes si emekwa but ịlọvọ ya ọlọvọ gị so what am i saying in excess love your business and your business will love you give your business time as lot as much as you want love it ụfọdụ ga na-asị amaghịzi m ife m ga-eme nke a who said there are so many things ị gaa na website so many things to learn ọ bụgodị na ị na-eme ya ekwerọ gị mebe ya mere ya otu a wee megide ị kpọọ ndị mmadụ okay for instance m nọ na-agwa ụmụ nwanne m o nwere m ga na training wee mesie nke nwa gesie ya o nwere ife na-afịa m arụ m kpọọ onye nwa sendele ya message amarọ m onye ọ bụ onye India but o bi na England amarọ m ya onwe ka m si wee mara ya but the thing bụ na anyị ncha nọ na business a ọ zakwanụ m ozugbo because na ọ nọ business a you see ọ ya gosi na onye ọbụla na-akwado anyị chere na na-akwado onwe anyị ọ mara onye m bụ ọ fụnụbe m amarọ m onye ọ bụ fụnụbe m afụnụbe m ya but he answered mmadụ ke business onye ị ga-ewere onye nwa jụọ gị who are you what do you want how do you get my number you know but nke a mba simple ọ gwa gị because na ọ marago na ị nọ na business a ya so ụmụ nwanne m o nwekwanụ ife ọzọ m ga-arapụ ya ebe a mana tupu m pụọ ana m asị ka anyị jiri ohere a ka wee kene ndị na-ekili anyị ma ndị na-ege anyị ntị ma ndị na-anụ igbo ma ndị na-anụ oyibo nwanne anyị nwoke John Smith ọkwa onye ọcha ọ da-anụ ife anyị na-asụ mana ị mago ọ fụ ka ọnụ anyị na-emegharị na-agbago na-agbada e nwe ife a na-akpọ lip reading mhm. so ọ na-eridi otu a ma ndị ọ ghọta ma ndị ọ ghọtara mana o wee na-asị anyị jisi ike anyị wee na-asị ya daalụ rinne anyị wee na-ekenekwa Praveen Prajapat wee na-asị ya daalụ o ọkwa onye India mhm. mana ọ sị anyị na ọ na-asị anyị thumb up anyị na-aga n'iru ọ ka unu wee fụ na ọrụ ife anyị na-eme ọ bụrọ sọsọ ndị Igbo ọ bụrọ sọ ndị ojii ọ bụrọ sọ ndị ọcha ma ndị green ma ndị yellow ma ndị red anyị ncha niile nọ na ya mhm, so ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla i bi buru nke gị bịaba ebe a ada eme behavioral ife a onwe dị onye chọrọ ịma ebe i si pụ your past tense your present tense your future tense onwe dị chọrọ ịma ife anyị ma bụ rule anyị bụ akpalina onye ọbụla onwe ya na-akpali gị bịa zụọ afịa were ego gị tinye n'akpa gị off you go nobody cares sọsọ ife anyị mere anyị na-ecare about anyị na-akwado onwe anyị dịka otu a ndị a niile mụ na fa nọ ebe a o nwerọ bụ onye mụ na ya fụrụ iru na iru fa mara onye m bụ fa fụnụbe m yes anyị ncha na-asụ igbo anyị ncha maka ndị igbo si anyị juru ebe niile but anyị afụnụbe onwe anyị anyị amarọ onwe anyị o nwere ike ị fụ island here fụ island here

ọ because of na ịchọ ka onye ọbụla gaa n'iru so egwu atụna gị hmm? egwu atụna gị nwekwa ike ịbata ị fụ onye yard unu hmm. nke a bụzi ka ị kọrọ ndị yard unu ị fụ onye yard unu onye yard unu nọ n'ife anyị na-eme so egwu atụna gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata biko m ga-arapụ ụmụ nwanne m ka fa gwa gị website ka ị wee banye ehe bido n'onwe m nke m www.chichiedwards.com so wee na-asị nwanne anyị Doris ka ọ gwa website ya
ọ bụrụ na ị nọ na-ekiri anyị gị si- ya ọ na-emetụ gị obi ka ị bịa so anyị zụọ azụmahịa gị ọ wụ na ihe anyị kwuru today juru gị n'obi gị si nnọọ ka ị gbapụ ya ọsọ bịa soro anyị bata em ihe ị kwesịrị ime wụ webụsaịtị anyị na-aga ikwu maka sista chichi ekwugo nke ya ebe ọ bụla ị nọ na-ekiri anyị na peji ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị ma ozi ebe ahụ ga-egwa anyị na uche gị dị ya hapụzie ya ebe ahụ anyị ga-emeziri gị ozi or gị sendara ya ozi from that page na messenger with your name and email anyị ga-etinye na website then ihe ọbụla ị ga-enidi iji bido ya anyị ga-esendere gị ya so webụsaịtị nke m wụkwa www.dorisalubeke.com ka m pasizi over to sister Ifeoma ndị be anyị daalụnụ ụmụnne m unu anwaka ofu ife ụmụ obere ife m chọ itinye na okwu a um, anyị si na ị nidirọ certificate ị nidirọ somebody ị nidirọ anything iji wee bido biznes a mana o nwee ofu ife ị need anyị chọrọ ka i wee wee bịa ife anwa bụ ife ndị oyibo na-akpọ dream nlọ kedu ife ị na-alọ bụ ife ị chọ ịbụ n'ụwa what is your dream that's the only thing ị need ka i wee bịa welu dream anwa bata maka ọ bụrụ na ị just bata na ọ na achọrọ m ịba ịzụ ya na achọrọ a just m chọ ịbata o nwerọ ife ga na-epushu gị ka ị wee na-eme na-azụ ya bụ afịa ọfụma ọfụma mana i welu dream anwa bata maybe na ị na-abụ onye na-alaịkị ịgagharị na-akpagharị ụwa niile ọ na-epushu gị mgbe ọbụla ọ dị gị ka ị dabago mba ị sị mba na achọkwanụ m ije Italy echi i kunie lụba nya bụ ọlụ mebe ife ị kwesịrị ime dream anwa is what will make you succeed ị ghọtago dream mụ bụ ịnọ n'ụnọ mụ na ụmụ m 24 hours na-enedo fa na-eme ife niile dream chichi nwee ike ịbụ ka ọ gote private jet amarọ m ị ma na doctors na-enwe ka nke fa na-adị dream salome nwee ike ịbụ o oh, na ọ chọọ ịlụ manshọn n'ụwa niile ebe ọ bụla o jee ọ lụọ manshọn ya bụ dream bụ ife ga na-epushi ya dream doris nwee ike ịbụ na ọ chọọ ka nwa ya bụ president of Ireland ee eh? o jee stọdia ndị niile bụ presidenti kedu ka fa si wee jee ọ ego ka fa nidi ọ akwụkwọ ka o nidi ije afịa ga-eme ya o wee nwee ike wee pushigide nwa ya wee luo ebe ahụ ọ chọrọ ka ọ dị ya mere anyị ji wee na-asị gị come with your dream just your dream nothing more your dream your internet your phone and laptop that's all you need iji wee zụọ afịa daalụnụ so webụsaịtị m ebe ibe m ndị ọzọ ekwugo ọ bụrụ na ọ masị gị nọọ ịchọ ịzụ nya bụ afịa webụsaịtị m bụ www.occ-palmdigital.com ya bụ OCC bụ initials afa ụmụ m Palm abụrụ afa nke m tinyezie ya dijital ee abụkwa m ị nụ ya bụ webụsaịtị asịkwana na nke a bụ onye ọcha mba ọ nwa afọ igbo ọ mụnwa ka ị na-ene anya ife ọ mụnwa na-ekwu ya hmm? daalụ
hmm. ọ dịka nwa ka ọ gbaziri okay nsogbu adịrọ ụmụnne m igbo ndị ọma na-ege ntị ọ na ị na-ekiri m n'ụbọchị nke taa webụsaịtị maka o toro ogologo mhm. but m ga-ebido na ịgwa gị na ọ mụnwa wụkwa ihu a nọ na ihu akwụkwọ a na ị nọ na-ekiri Salome Otisi ị bịa ebe ahụ webụsaịtị m ghakachiri ebe niile mana ka m kwutụkwa ya obere ọ bụrụ na i cheta ya just gaa na peji m ọ nọ everywhere www.salomeotisionwuka.com ọ bụrụ na ọ na-agba gị nchefu ebe ị na-ekiri ya lema anya ọfụma ị ga-ahụ ya igbo mma mma nụ
Hey, Chineke nwe ọ dịzi nke ọma anọbazi na ọ dịzi ka si anazi na na onwe na ọmụrụ m na na-efeel this vibe m na-efeel here. I don't know if you're feeling it. Yeah, do you feel me? Do you feel this, ladies? ị ma na ee eh, anọ ọ bụrụ na ị nọ na naijiria biko nụ ewekwana iwe ị ma na ife na-ewuzi na naijiria bụ jakpa jakpa onye ọbụla na-apaakị na-agbafuzi obodo ọzọ maka na obodo adịrọzi mma mana ọkwa ị ma ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu jakpa ahụ ada asolvekwa the problem maka na diaspora siri ike mana ofu azụ m ga-atụnye gị bụ biko ị na-ajakpa um gbaa mbọ sevute ego ọ ga-abụ ị jakpaluo wherever you are jakpaing to um ka ị zitere anyị akwụkwọ ka ị join na biznes a that's the only way ị ga-esi wee jakpa nwa ga-esi wee favour gị ọfụma maka na ị jakpasịkwa lute ebe afụ hmm, ị wee fụ na o nwekwa ndị jakpa nụ mana fa na-ararụkwa n'ilo so jakpa abụrọkwa ebe ọ bụkwa solution to everything ọkwa beginning of another problem but ekpele anyị bụ na chineke nna ga-eme when you jakpa hmm, you find a solution to that jakpa so that you will not feel ife ndị jakpa nụ before na-enwerọ onye na-agwa fa

ọ bụkwa just ịnabanye na dream ebe ị nọ na ụnọ enu moto private jet eburu gị wuu 45 minutes itete hey ọ bụrụ na ị ka dina na bed gị then o nwere anything i mere nke afụ abụrọ dream nke a bụ oge ka ị na-egbu dream a na-ekwu bụ in five years time where do you wanna be what do you need to do to be there that's the dream anyị na-ekwu ọ bụrọ nke na daydreaming ebe prince charming si n'enu da kpim wee bịa buru gị ị bụrụ ọga wife na-elisi ego biko nke a abụrọ dream ọ bụrọ nke afụ nke a bụ time wasting nke na-eme dream in five years time in three years time in ten years time where will you be what do you need to put in place to be there that's what we call dream all right so biko ka chineke nna bi n'enuigwe wee gozie unu niine ebe ọbụna unu nọ anyị ma na anyị gbutụlụ obele oge mana oge ị na-agwa mmadụ ife dị mkpa ọ na-adị mma ka i tulesie ya ọfụma hmm? so iwe ewena unu unu ma na chichi now I know I have the vibe, you know now. so m wee sị ka Chineke gozie unu onu anyị ga-afụ nụ n'izu ụka ọzọ daalụ nụ rinne bye